Иджыри зэ сэлам гуапэ фызох, си къуэш лъапӏэхэ, си шыпхъу лъапӏэхэ. Тхьэм и Псалъэм щыщ зы пычыгъуэ иджыпсту сыкъеджэну сыхуейт. Уэрэд епщыкӏубгъуанэ зэчырхэм щыщ. Зиусхьэным игъэува хабзэр щыщӏагъэншэщ. Уи гум и гуащӏэри абы егъэбыдэ. Зиусхьэн и псалъэ гъуазэр щыпкъэ защӏэщ, цӏыху къызэрыгуэкӏыр абы акъылыфӏэ ещӏ. Зиусхьэным пщэрылъ пхуищӏахэр тэрэзщ, гур ягъэжан. Зиусхьэным и унафэхэр нэхунэщ, уагъэлъагъу щӏэныгъэр. Зиусхьэным и фӏэлӏыкӏ къабзэщ, игъащӏэкӏи щыӏэнущ ар. Зиусхьэным и хьэкумыр щыпкъагъэщ икӏи захуагъэщ. Тхьэм и хьэкумхэр дыщэм хуэдэщ, уеблэмэ дыщэ къабзэ куэдым йофӏэкӏ. Фо хьэкур, фо хьэкум нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ ар. Уэ уи ӏурыщӏэр абыхэм ягъасэ, уегъэгъуазэ, абыхэм тетыр ӏыхьэфӏыр еӏэмырщи. Амин. Зымахуэ дытепсэлъыхьауэ щыта Торэт, Торэт жытӏэурэ щӏэддзауэ щыта, япэ дыдэ Тхьэм къыдигъэкӏа Тхьэм и Псалъэр Муса бегъымбарым иригъэтхауэ щыта, хабзэ, закон жытӏэри абы дытепсэлъыхьауэ щыта. Абы къыщыщӏэдзащ тхыгъэлӏ, абдей къыщыщӏедзэ жытӏэ Инджыл, Торэтыр зищӏысыр нэгъэсауэ тепсэлъыхьыну сыхуейуэра, хабзэр, Тхьэм игъэува хабзэр, цӏыхур къыщигъэщӏам щыгъуэ. Торэтыр журт Тхьэм ейуэ, Библиер урыс Тхьэм ейуэ, ауэдэ ягъэув цӏыхум, ауэ. Откровение жери Библием иужь дыдэ тхылъым итщ, Епщыкӏуплӏанэ псалъащхьэм къыщыжреӏэ моуэдэу. Мелыӏыч гуэр уафэм щызелъату слъэгъуащ. Абы жиӏащ макъ инкӏэ, Дунейм тет цӏыху псоми, лъэпкъ псоми, унагъуэ лъэпкъ псоми, бзэ псоми, къэрал псоми яхуиӏуэтэну Тхьэм и хъыбарыфӏыр. Тхьэм фыщышынэ щӏыхьышхуэри хуэфащэщ икӏи хуэфщӏ. Тхьэм цӏыху псоми я хьэкумыр щытрищӏыхьыну сыхьэтыр къэсащи. Уафэри щӏылъэри, хыри, псынащхьэри къэзыгъэщӏар вгъэлъапӏэ. Библием зэрыжиӏэмкӏэ мы дунейм дэтхэнэ лъэпкъ тету щытми, сыт хуэдэ псэ зыӏуту, акъыл иӏэу, цӏыху тету щытми Тхьэм къигъэщӏам псоми хъыбарыфӏыр зэхахын хуейуэращ жеӏэ. Аращи, абы уже дыщегъэгъуазэ, Журтхэм зэрыхуэмыгъэзари, урысхэм зэрыхуэмыгъэзари. Псэ зыӏуту мы дунейм тет цӏыху, акъыл зиӏэм лъэӏэсын хуейщ жери. Аращи, нобэ цӏыхур къыщигъэщӏам щыгъуэ, щӏым къыщыхищӏыкӏам щыгъуэ, къажриӏауэ щыта хабзэм тепсэлъыхьыну сыхуейуэра? Япэ дыдэ жиӏэр сыт? Укъэзыгъэщӏар сэращ, жи. Журт лъэпкъыр Мысырым щыӏауэ щыта илъэс щиплӏкӏэ. Тхьэм и унафэм щытекӏам щыгъуэ, Тхьэм иух щэуэдуи, Мысырым щыӏауэ щыта унэӏуту. Абы къыщришыжам щыгъуэ, къахуигъэувауэ щыта. Нэгъуэщӏ Тхьэ уэ уиӏэ хъунукъым, жеӏэ етӏуанэр, япэ дыдэр уэрас, сэ укъэзгъэщӏа си Тхьэр, уи Тхьэр сэращ, жи. Етӏуанэр нэгъуэщӏ Тхьэ фымыщӏ, жи. Уафэми, щӏылъэми зыгуэр къыщывгупсысу ар вгъэлъэпӏэну яужь фимыхьэ, жи. Ещанэрауэ, си цӏэр ауэ сытми къызэрыгуэкӏ псалъэкӏэ къэвмыгъэсэбэп, жи. Псалъэм папщӏэ ди адыгэм хабзэ мыхъумыщӏэу къытхыхьауэ тхэлъщ, особенно цӏыхубзхэм жаӏэ Алыхьым и псэ жари. Цӏыхухъухэм Алыхьыр согъэпцӏ жаӏэ. Тхьэм и псэ, Тхьэр дгъэпцӏыну хьэмэ и псэм дынэсыну ди ӏуэху хэлъкъым, а сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, къызэрыгуэкӏ, ауэ сытми псалъэкӏэ къэвмыгъэсэбэп, жи. Къапщту щытмэ, апхуэдизкӏэ Иблис нобэ къытхипщащ, арахъумэ, Ленин и псэ, хьэмэрэ Сталин согъэпцӏ жиӏэу зыми жаӏэкъым. Именно Тхьэм фымыщӏэ жыхуиӏа хабзэр цӏыхум нобэ абыкӏэ иригъэкъута мэхъу. Еплӏанэр махуихым мы дунейр къэзгъэщӏри, ебланэ махуэм къэзгъэунэхужащи, Махуихым сыт хуэдэ ӏуэху уиӏэу щытми ар лэжь жи. Тхьэм и унафэм теухуауэ, Тхьэм и хабзэм ущӏэту сыт хуэдэ ӏуэху жиӏэу къригъэкӏыр. Ауэ ебланэ махуэ сэ сысейщ жи, а махуэм зыри умыщӏэ жи. Ужьыщӏи, утхьэщӏи, пхъэ пкъути, улажьи зыри хъунукъым, ар Тхьэм и махуэ. Тхьэм и зэманура. Махуих дэ къыдэзытым зы махуэ дауэ зэредмытыфынур? Махуэ ебланэ сэ сысейщ, жи Тхьэм. Иджы Тхьэм и махуэ ебланэ сыт хуэдэра Тхьэм и махуэу ибжыр? Ди жагъуэ зэрыхъущи ди адыгэм Мэрем жи, урысым воскресенье жи. Ауэ гу лывэзгъэтэну сыхуей, адыгэм Мэремыр Тхьэм и махуэу ибжу щытмэ, Воскресеньер адыгэбзэкӏэ жыдывгъэӏэт. Тхьэмахуэ. Мэремыр Тхьэм и махуэу щытмэ, Мэремыр щхьэ тхьэмахуэ фӏамыщарэ? Тхьэмахуэ жиӏэм къикӏыр сыт? Псалъитӏ зэпытурэ абы Тхьэм и махуэ. Мэремыр Тхьэм и махуэу щытмэ, урысым и воскресеньем тхьэмахуэкӏэ щхьэ еджэрэ?

Мэремыр тхьэмахуэ ябж щхьэкӏэ. Ну, дин зыӏыгъхэм жаӏэр ди къэрал дэ дыщыпсэу къэралым теухуащ жаӏауэ, сыт хуэдэ къэрал ущыпсэу щытми Тхьэм и унафэр пкъутэ хъунукъым. Тхьэм жеӏэ къэрал унафэщӏхэм федаӏуэ жиӏауэ, си хабзэм къыпэщӏэувэн щӏидза нэужькӏэ сэ сысейр къыхэфх, жи. Тхьэм и хабзэм щебакъуэу властым нэгъуэщӏ хабзэ къыщыдигъэкӏым де сэ сысейращ щыфщӏэн уейр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, властыракъым ди дейкӏэ авторитету щытын хуейр. Алыхьталэра? Тхьэ дыкъэзыгъэщӏара? Аращи, дэнэ къэрал ущыпсэу щытми Тхьэм ейр Тхьэм етыжын уей, цӏыхум ей цӏыхум етыжын уейура? Аращи, Щэбэтыр акӏыж дыӏэбэнщ аргуэруи адыгэ псалъэкъым. Журтыбзура Щэбэтыр? Щэбэт жиӏэм къикӏыр сыт? Зыгъэпсэхугъуэ махуэ жыӏура? Тэ Аращи, ар зыхэгъэкӏауэ Тхьэм жиӏа, Адэм къыщигъэщӏам щыгъуэ жриӏауэ щыта шэбатыр сысейщ жери. Шэбатым ди ӏуэху хэлъкъым, шэбатыр Тхьэм ейщи Тхьэм етыжын хуей. Акӏэ ди жагъуэ зэрыхъущи нобэ уи адэ уи анэм жаӏэм едаӏуэ уи гъащӏэ, Тхьэм къуитар кӏыхь хъуну ухуейуэ щытмэ, жери Тхьэм жеӏэ. Етхуэнэ фарзыр ара? Нобэ кхъэм дихьа нэужькӏэ щӏалэгъуалэщ зы къэмынэ тлъагъу хъуар. Сын щытхэм сурэт тетыр щӏалэгъуалэ. Зыгуэр дымылъагъужу щытмэ, заработкэ щӏыпӏэ кӏуау, е Москва щыӏу, е Питер щыӏу ди гугъэщ, ауэ кхъэм дихьа нэужькӏэ уа мыр щӏэзмылъагъур мырай жыпӏэу щӏалэгъуалэ фӏэкӏ илъкъым. Щӏалэгъуалэр кӏуэдын хуейуэ адэ-анэри хуейкъым, Тхьэри хуейкъым, ауэ щӏэкӏуэдыр сыт? Тхьэм жиӏауэ щыта, етхуэнэ фарз, уи адэ уи анэм уедаӏуэу щытмэ, уи гъащӏэр кӏыхь хъунущ, жери. Аращи, гъащӏэкӏэщӏ хъуар зы къэмынэ адэ-анэм емыдаӏуэра? Адэ-анэм емыдаӏуэр Тхьэм дежкӏи зигъэзэнукъым, Тхьэми едэӏуэнукъым. Ещанэр умыдыгъуэ, жи. Дин яӏыгъыу нэгъуэщӏ дини сыти ирехъу, сыт хуэдэ дин ирехъу, ауэ дин яӏыгъыу жызыӏэ дрохьэлӏэ ди жагъуэ зэрыхъущи. Къэралым уедыгъуэ хъунущ жаӏэу. Цӏыхура узэмыдыгъуэн уейр жари. Государствэм уедыгъуэми хъунущ жари, ауэ умыдыгъуэ жери точкэ егъув дыкъэзыгъэщӏам. Адкӏэ жиӏэкъым, мыбы хъунущ, мыбы хъунукъым жыӏэу жиӏэкъым. Гази, свети зыри къэбдыгъу хъунукъым. Умыуей къыумылэжьа къыумыщтэ жыӏэура Тхьэм. Сыт щхьэкӏэ абы газыр природэм къыдитура, Алыхьышхуэм къыдитура, абы щхьэ къыдищэн хуей жаӏауэ. Алыхьышхуэм мы дунейм къытригъэхьа газыр сэ си унэм кнопкэр спӏытӏэмэ, газыр къабл къикӏыу мафӏэ щӏэнэн щхьэкӏэ дауэдиз лэжьыгъэ текӏуадэрэ абы. Даудиз ахъшэ халъхьэрэ абы? Аращи, ар сэ си унэм а газыр къэсын щхьэкӏэ. Ар абы просто так къигъэсым, абы пщӏэнчэу ар къигъэсым, аращи, абы щхьэкӏэ ахъшэ птын хуеӏэ. Ар зы, етӏуанэрауэ, сэ къыщӏэсшӏым ар щӏым, ар къыщӏэзышыр государствэ аращи, государствэм къигъэува ахъшэр етын хуей. Светым теухуауэ ара? Ебланэр Зинэ умыщӏэ, жи дыкъэзыгъэщӏа ди Тхьэм. Абы нэхъ нэхъ гъэщӏэгъуэн мы дунейм сыкъызэрытехьэрэ зыхэсхакъым сэ. Мы дуней псом нобэ игъэувауэ щытщ. Цӏыхубз къэхьпэ щыӏэу, цӏыхухъу къэхьпэ щымыӏэу. Гу лъыфта абы? Исус и зэманым щыгъуи цӏыхубз гуэр мыбы зинэ ищӏащи, мыбы хуэфащэр сыт етщӏэн хуейр жари утыку къралъэфауэ щыта? Цӏыхубзым и закъуэ зинэ ищӏакъым, абы и гъуса цӏыхухъур щхьэ кърамылъэфарэ? Зы къэрал щыӏэкъым цӏыхухъу къэхьпэ щыӏэщ жыӏэу. Цӏыхубзыр къэхьпэ щыхъур дапщыгъуэ? Цӏыхухъуитӏ-щым иригъуса цӏыхубзыракъэ къэхьпэкӏэ зэджэр. Нтӏэ цӏыхубзитӏ-щым иригъусэ цӏыхухъу сыт узэреджэну? Адэ дгъэзэжынщи Алыхьталэм цӏыхур щӏым къыщыхищӏыкӏам щыгъуэ псоми дощӏэ Адэм къыхищӏыкӏа ятӏэм. Хьэуа къызыхищӏыкӏар сыт? Адэм и дзажэм фыпсэу. Щӏыр иримыкъунурат а Адэм къызыхищӏыкӏа Щӏым къыщӏыхимыщӏыкӏар сыт Хьэуа? Зы ӏэпкълъэпкъыр тӏу сощӏри, жи Адэм и дзажэм къыщӏыхищӏыкӏар. Зыр тӏу сощӏри, тӏур зы мэхъужри ещанэр уже лейщи абы. Ахъумэ, хузэфӏэкӏынут а Тхьэм япэ дыдэ къигъэщӏа цӏыхухъум фызипщӏи, фызтӏощӏи, фызщэныкъуи иритыфынут абы. Ауэ ар щапхъэу къытхуигъэува? Зы цӏыхухъу, зы цӏыхубз. Цӏыхухъум и ӏэпкълъэпкъым къыхокӏ и цӏыхубз и щхьэгъусэри, ар абы хохьэжри ар уже зыщи. Аращи Тхьэм деджэ. Мерзосту ебж. Абы нэ нэхъ ӏей щымыӏэу ебж. Е цӏыхухъубзитӏ зиӏэ, е цӏыхухъуитӏ зиӏэр. Аращи, зинэ жыхуиӏэжыр зым фӏэкӏара, сыт хуэдэ лъэныкъуэу къащтэ. Хуейм цӏыхухъур фӏредж, хуейм цӏыхубзыр фӏредж. Еянэр цӏыху умыукӏщи. Куэдым жаӏэ нобэ. Уи къуэш, уи унагъуэ, уи бын иукӏыну зыгуэр къокӏуэ уеплъу ущытынура, жари. Зы фӏэкӏ къэмыкӏуэу щытмэ, ауэдэу жызыӏэм зыгуэр ирищӏэфыну е тӏу къакӏуэщтми, зыгуэр ирищӏэфынкӏэри хъунущи, езгъэукӏынукъым жиӏэурау, мин къакӏуэщтым лӏо епщӏэну. Зы фӏэкӏ къэмыкӏуэу щытми, Тхьэм игъэува хабзэ цӏыху умыукӏ жыхуиӏэм, ар сэ си унагъуэр зыукӏыну къакӏуэр йобакъуэри, аращ Тхьэм къемэт махуэм ар щӏигъэсыжыну Тхьэм и унафэм зэребэкъуам щхьэкӏэ. Сэ абы сызэремыбэкъуам щхьэкӏэ, абы сиукӏыуи сощӏри, къемэт махуэм Тхьэм сыкъыщӏигъэхъужу мыкӏуэдыжын гъащӏэ къызызитынур Сэ абы себакъуэ уеӏэмера? Хьэкумыр сэ къэсхуэвгъанэ, хьэкум фэ фымыщӏ жи Тхьэм. Си къуэш букӏри уи къуэш сыукӏыжу щытмэ сыткӏэ сынэхъыфӏ сэ уэ нэхъ? Егупсысыт. Аращи, нетӏэ жыхуэтӏам ещхькъабзэу цӏыху умыукӏ жери точкэ егъэув. Ебгъуанэр щыхьэт нэпцӏ умыхъу жи. Куэдым я ныбжьэгъу, я къуэш. Зы ӏуэху гуэрым къыхашын щхьэкӏэ хамэм пцӏы тралъхьэ. А хамэри зыгуэрым и къуэшщ, зыгуэрым и шыпхъущ къапщтэу щытмэ, Езбы и къуэш лъыкӏэ къалъхуам хуэмыдэу щытми, адрейр хамэу ибжыр абы и къуэшщ къапщтэу щытмэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мы дунейм цӏыхуу тетыр къызытехъукӏар Адамрэ Хьэуарэу щыщыткӏэ Ар абы и унэцӏэджэгъуу зэрыщымытым щхьэкӏэ, хьэмэ и лъэпкъэгъуэу зэрыщымытым щхьэкӏэ, ар абы и мыкъуэшуракъым къапщту щытмэ. Аращи, езбы я цӏыхур къыхашын щхьэкӏэ хамэм пцӏы тралъхьэнкӏри хъуну. Итӏанэ ди жагъуэ зэрыхъущи, дыуэщӏ дыхьа нэужькӏэ цӏыхухъухэр особенно дощӏэ, цӏыхубзхэм ауэду ямыщӏэнкӏри хъуну. Зыкӏи згъэлъахъшэм, хьэмэ ӏейщ жиӏэр жысӏураӏым ефэндым, Духьэ ирегъэщӏ къотэджри. Цӏыху гуп къыдыхьа нэужькӏэ, зы къыдыхьами, тӏощӏ къыдыхьами, минут къэсыхункӏэ. Цӏыху къыдыхьэм техуауэ къэтэджурэ духьэ ирегъэщӏ. Абы жиӏэм щыщу зы хатхыр дауэдиз? Япэ дыдэрауэ, абы и щхьэм хужиӏэура? И кухэм де Фатихьэ жеӏэ, и кӏэм де Гъейри Мэгъдуби жери, амин жери, псоми амин жаӏэ. Иджыри жызоӏэ, абы ӏей жиӏэр жысӏураӏым, ауэ. Абы Тхьэр игъэлъапӏэурэ абы зэрыжиӏэмкӏэ. Ауэ абы жиӏэм щыщу къыдгурыӏуэу дауэдиз дэ? Амин жиӏэу щытмэ, уэ жыпӏам щыхьэт сытохъуэ жиӏэура. Къыдгурыӏуэн къэгъэнауэ зыхэтххэм абы жиӏэр, щыхьэт нэпцӏ псори дохъуэ абдей. Документ гуэр уэстурэ мыбы итым укъемыджэ, ауэ ӏэ тедзэ жысӏэм тезыдзэну фхэт фэ? Фхэтӏым, ещхькъабзэу мыбы жиӏэр къыдгурымыӏуэу амин зэрыжытӏыну дауэду. Ари щыхьэт нэпцӏ мэхъу. Ебгъуанэ фарзыр ара? Епщӏанэр сыт Тхьэм жиӏэр? Уи гъунэгъур уи щхьэм уэдэу лъагъу, жи. И шыди, и фызи, и мылъкуи, и уни зыри уемыхъуапсэ, жи. Къыпхущытыну узэрыхуейм уэдэу хущытыж. Мыдеж зы цӏыху дыщӏэс. Хэт дыхуэмызэу щытми, мыфӏыу къытхущытыну дыхуэмейуэ. Фэ къыфхущытыну фызэрыхуейм уэдэу Псоми фэхущыкут, фэщыкут, фыхущытыж, жи. Иджы си гъунэгъур хэт? Сэ сыщыпсэу урамым, сэ си унэм къыкӏэлъыкӏуэ ижьырабгъумкӏэ щысыра, хьэмэ сэмэгурабгъумкӏэ щысыра? Си гъунэгъур урамым сирикӏуэрэ пэт хамэ къалэм сыщыӏу, хамэ къэрал сыщыӏу сызыхуэза цӏыхур си гъунэгъур, гъунэгъу сызыхуэхъуа цӏыху жиӏэура? Хэту щытми а цӏыху гъунэгъу сызыхуэхъуам Сэ ар къысхущытыну сызэрыхуейм хуэдэу сыхущытыжын хуейура. Иджыпсту а къедбжэкӏар, а унафипщӏыр Адэмрэ Хьэуарэ щӏым къыщыхищӏыкӏам щыгъуэ дыкъэзыгъэщӏа ди Тхьэм къритау щыта. Мис мыр зыгъэзащӏэр Сэ си ӏэмырым тетщ, жери. Сэ си хабзэр зыгъэзащӏэм сэ фӏыуэ сыкъелъагъу, жи. Псалъэм папщӏэ, си къуэр къызбгъэдыхьэрэ пщэдджыжь къэскӏэ ӏэплӏэ, ба къысхуищӏу, папэ фӏыуэ узолъагъу, жиӏэу, ауэ сэ жысӏэр имыгъэзащӏэщтмэ фӏыуэ сыкъилъагъурэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, фӏыуэ узэрилъагъур къызэращӏэр

Тхьэр согъэлъапӏэ жызыӏэу щхьэщэ хуэзыщӏыра? Щхьэщэ хуэфщӏи, Тхьэр вгъэлъапӏэ жиӏэмэр аращи, утӏысу щхьэщэ зэрыхуэпщӏыраӏым Тхьэр зэрыбгъэлъапӏэр. Тхьэр зыгъэлъапӏэр Тхьэм и псалъэр зыгъэзащӏэрэ? Тхьэм и гур зыгъэзагъэрэ? Тхьэм и фарзым тетрэ? Аращи, сэ си гъуэгум тетхэм сэ си макъыр зыхах икӏи си хабзэр ягъэзащӏэ, жи. Хэбдзын е хэплъхьэн а унафипщӏым зыри хэлъӏым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэщтмэ, нэхъ лъагэ дыдэу а унафипщӏыр зыӏэтыжыр Торэт, Зэбур, Инджыл, Къуран ауэдэ къакӏуэращи, А тхылъ тхыгъиплӏми Тхьэм итхауэ зыри хэтӏым абы фӏэкӏа. Мыдрейхьэр бегъымбархэм яригъэтхаурэ, апостолхэм ятхыжаура Инджылыр. Адрей ищхьэмкӏэ щыӏахьэр бегъымбархэм яригъэтхаурэ, ауэ ар журтым ейщ, ар урысым ейщ, ар сэ сщӏэрэ нэгъуэщӏым ейщ жамыӏын щхьэкӏэ, Тхьэм езбы и ӏэкӏэ, мафӏэкӏэ, мывитӏым тету, зым плӏыр тету, япиплӏ жытӏар Тхьэм хуэгъэзар зым тету, адрей хыр цӏыхум и гъунэгъум хуэгъэзар етӏуанэ мывэм тету, мафӏэкӏэ тету къритаура? Мафӏэкӏэ кӏэщӏэтхар сыт? Адыгэм куэдрэ жыдоӏэ, а хьэфэтегъэкӏкӏэ пхутемыгъэкӏыжын щхьэкӏэ икӏи джыдэкӏэ пхуимыупщӏыкӏыжын щхьэкӏэ. Аращи, цӏыхум доверять хуищӏакъым и законыр, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, иджысту дыкъеджа, Тхьэм и хабзэр, жи, вечнэщ, жи. Уафэри щӏылъэри нэхъ блэкӏынущ, жи, абы щыщу зы псалъэ блэмыкӏын щхьэкӏэ, зы буквэ блэмыкӏын щхьэкӏэ, зы точкэ цӏыкӏу абы щыщу блэмыкӏын щхьэкӏэ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ар сэраӏым жызыӏэр, ар уэраӏым жызыӏэр. Ар уафэри щӏылъэри мы дуней псор къэзыгъэщӏа Тхьэра жызыӏэри, ар Тхьэ хъужыӏым абы и псалъэр, щыжиӏам дей нэмысым, зыхуиӏа лӏэщӏыгъуэр абы имыщӏэу щытмэ. Аращи, девгъэгупсыс нобэ, иджыри зэ Тхьэм дыкъреджэ. Гъуэгу махуэ теуващ си хабзэр зыгъэзащӏэр, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ахэр дыщэ къалэм куэбжэмкӏэ дыхьэнущ, жи. Псоми дощӏэ, дыщэ къалэр зиӏисыр, зымкӏэ жэнэт жаӏэ, адреймкӏэ Царство Небесное жаӏэ, ауэ Тхьэр здэщыӏэ щӏыпӏэракъэ. Зы щапхъэ цӏыкӏу къэтхьэн, нобэ Америкэм дыщыпсэун щхьэкӏэ, Америкэм я Конституцэр дгъэзэщӏэн уей дэ? Америкэм я Конституцэр дымыгъэзащӏэу щытмэ, дыщагъэпсэунукъым. Нтӏэ Тхьэ здэщыӏэ щӏыпӏэм Жэнэт жыӏэ, рай жыӏэ сыти фӏэщ абы, ауэ, Тхьэм и государствэращ ари. Тхьэм и государствэм удыхьэн щхьэкӏэ, абы щекӏуэкӏ хабзэр. бгъэзэщӏэн уеӏэ. Аращи, хабзэр зэрыдгъэзащӏэм щхьэкӏэ дыкъелураӏым. Къегъэлакӏуэми депсэлъыхьэн иужькӏэ, ауэ нобэ гу зылъыттэн уейр дыкъызэригъэлам щхьэкӏэ, дыкъызэрелам щхьэкӏэ, фыкъезгъэлауэ фыздэсшэну щӏыпӏэм щыӏэ хабзэр мыращи, Мыр вгъэзащӏэ жиӏэура Тхьэм хабзэм дыкъригъэлуракъым. Иужькӏэ абы дытепсэлъхьэн къегъэлакӏуэм. Нобэ хабзэр къэсщӏа щхьэкӏэ, нобэ сытеува щхьэкӏэ. Дыгъуасэ щызмыщӏэм щыгъуэ хабзэм сытемыту хабзэ скъуту щыта сэ? Нобэ къызэрысщӏауэ зэрызгъэзащӏэм щхьэкӏэ сыкъелыну? Дыгъуасэ сымыгъэзащӏэу щытам дыгъуасэ сыкӏуэдын уеа сэ? Нобэ къызэрысщтэжам щхьэкӏэ сыкъелын? Ар абы шэч хэлъыххэкъым дэ хабзэм дыкъригъэлу ар жытӏыххэкъым. Аращи, жэнэтым щекӏуэкӏ хабзэр цӏыхум якъутати, жэнэтым кърихури лӏэныгъэр къежьаура. Куэдым ящӏэкъым цӏыхур лӏэн хуейуэ фӏэкӏ Алыхьым къигъэщӏауэ. Ауэ иджысту дэ дызытепсэлъыхь ӏуэхугъуэр гъащӏэм хэпхыу щытым, гъащӏэ купщӏэ иӏэкъым, смысл жыхуэтӏэр иӏэкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, укъалъхуу Уи кӏэтӏийр уи вакъэпсу, уекъуу, жьухъуу, улӏу хьэпӏацӏэм уишхыжыну къызыщыгъэхъут. Хэт абы хуейр? Зыри хуейкъым, абы лӏэну зыри хуейкъым. Зымахуэ щӏалэ гуэр къызэлъэӏури кхъэм дыкӏуа, кхъа псалъэ гуэр схужыӏэ жари джи. Япэ дыдэ сызэрихьу сеплъри мащэм. Сышына, къапщту щытмэ, арыншами мащэм хэт щыгуфӏыкӏыр? Арати, Кхъа зэ псори зы минуткӏэ фыкъэдаӏуэт. Мыбы иралъхьэну хэт фэ фщыщу хуейр зэ? Зыри дыхуейкъым. Укӏуэта адэжу хэт тхьэщӏ аращи, сэри сыхуейкъым зэ абы. Ауэ мы щӏалэ мыгъуэри хуейтэкъым зэ мыбы кӏуэну, ауэ Тхьэм жиӏам теухуауэ, цӏыхур малӏэ. Хабзэр якъутащи, хабзэм текӏар лӏэура? Адэ-анэ хузэфӏэкӏмэ и бын игъэлӏэну? Игъэлӏэнукъым. Ауэ Алыхьталэм хузэфӏокӏ, Тхьэм хузэфӏокӏ имыгъэлӏэнуи, мыкӏуэдыжын гъащӏэ иритыжыну, жэнэтым кърихуа, жэнэтым ишэжыну къэкӏуэнуращи, жэнэтым хабзэ щакъутар, уэ уздашэжыну щӏыпӏэм щыӏэ хабзэр мугъэзащӏэу щытмэ, абы урашэну. Аращи, нобэ Тхьэм зэ дыкъреджэ иджыри. Сэ сынакӏуэу щытмэ, гуэдзыр хэсхыжынура къемэт махуэм. Хьэуазэ згъэсынущ жи. Ар образну жиӏуращи, гуэдзыр Тхьэм и хабзэм тетхэра? Хьэуазэр щхьэзыфӏэфӏу псэуара? Ар зыхэбгъэкӏыну гугъукъым. Нобэ псори хуитщ къеджэну тхыгъэ лъапӏэм. Аращи, си къуэшхэ, си шыпхъухэ, иджыри зэ зыфхуэзгъэзэну сыхуей. Тхьэм едаӏуэр Тхьэм и унафэм тетра, Тхьэм и хабзэр зыгъэзащӏэра? Нетӏи жысӏащи, хабзэм дыкъригъэлкъым, къегъэлакӏуэм иужькӏэ дытепсэлъыхьын, псоми Тхьэм и нэфӏ къытщыхуэ. Амин.